gave the account as trial in the murder case commenced. Eh, nkhani ya dr victoria Victoria Bobe Bobe. eh, nkhani imene ndiyo yovuta ndithu iyo anthu amati adaphedwa adaomberedwa Adaomberedwa. pa 17 november Yeah. 2025 Oh, pa November 17. 17 november 2025 ndipo nkhani ili mukhoti ndithu Mm, panopa mboni zayamba kuperekera Mm, koma ngati mukukumbukira ah, apolisi nthawi inayake mpaka tinaonera m'masamba a mchezo pa tv mm. anapita ndithu ndi anthu akunyumba kwa Bobe amafotokoza Fotokoza momwe zinachitikira.
komano Cre- recreating to- the to- scene. to my surprise yesterday akana kunena kuti milandu sakuivomera so ndi zinthu zoti is uh, ongoing process Yeah. because zimatha kutheka ah, ndinene kuti suspect kukana Kukana, kuyambiriro or atachita. koma kenako akaona zikutentha Eh, zonsezo zimachitika zimachitika palibe amavomereza ena amavomereza kuti zisachedwe ena amakana komanso sikuti akakana ndiye kuti sanachite Ayi. ayi nkuona amanena kuti khoti Ya, ya. liunika Ya, zonse am- amanena kuti- ndikuona kuti zikukwanira maumboniwa kuti ndi awa amati Mhm, amati everyone is proven guilty Is- is innocent. is innocent Until uh, proven proven guilty amati uh, beyond

Implementation of CEDF was scheduled to start on July 1 after the 2026-2027 National Budget came into effect on April 1 this year. Eh, nkhani imene yokambidwa apa ndi ya ndalama zija thumba lija la CDF la CDF la constituency Mm, 5 chitukuko. billion kwacha mthumba la chitukuko la chitukuko ndalama zambiritu ndi ndalama zambiri ndipo aphunga akudandaula kuti zikuchedwa Ko- ko- komano mu- mu- mu- mukamvesesa mukunena kwa um, nduna akunena kuti amafuna kuti ndithu zinthu chifukwa ndalamazi ndi zambiri Ndalamazitu ndiye pakufunika ndithu- 5 billion. pa- pa- ndondomeko- Kudera lilonse.
ndondomeko zonse zitsatidwe bwinobwino chifukwa mukulankhula kwawo akunena kuti it's APM's dream Yeah. Eh, kusonyeza kunena kuti inenso ndinanena kale kunena kuti if this money will not be used properly eh, zidzakhala zinthu zovuta Zovuta because ndalamazo nzambiri. chitukuko chidzakhala kuti chatani chaonongeka because it's like they are, tr- eh, they are taking money from Capital Hill kupititsa kuma local governments tinene kuti kuma local districts ndiye kuti zikutanthauza kunena kuti ku Capital Hill kukhala kuti ndalama kulibe kulibe zapita ndalama zapita zapita kuma local government kuma constituency ehe kuma constituency it means if those money will, will not be managed very well ndiye kuti ndalama uku kulibe ndiye kuti mm. ma project uku adzakhala kuti Zaima. eh, zaimiratu so Eh. Uh, tinganene kuti pakufunikadi ndithu ku- kulondoloza kwabwino of course taonera kuti ndalamazo zikuchedwa because kuti anthu amafuna kuti zitukuko ziyambiretu komanso pakuoneka kuganizira kuna kuti kodi ndondomeko zonse zasatidwa chifukwa tikaonesesa amalemba ntchito anthu maakauntanti machani oti ogwira ntchito ku ma constituency i feel like kuti Eh, tidikirebe koma yeah ya tiyambike zambiri kaya page 2 ya the daily times akutinji um, kuli nkhani inayo kwakunena kuti kabambe pushes for reversal of fees hike part of the story says utm party president daliso kabambe has called for the reversal of the recent 100% 100%

zisapitirire yayi musakwezeso mulimi wa ku Nthalire apanga bwanji imene nkhani yovuta kaya imwe namzanga kuiona bwanji ine ndikuona ndi nkhani yovuta iyi ndi nkhani yovuta because ine ndikakumbukira bwino but ma week if not miyezi ya mbuyo tinaonako uh, ma lecturers ma university ngati ku MUST anapanga ma demonstrations kunena kuti they want increment increment of size meaning kunena kuti uh, With the way uh, our economic standards are becoming uh, nowadays it means somebody needs to be earning a lot it means ngati kuti waja akulandira ndalama zambiri iwo akufuna zoti if they will be receiving a lot of money it means kuti ma standards akwera Akwera, mm. fa chani kuti sungamalandire tiyerekeze ngati 2 million pa mwezi or 3 million pa mwezi and then you are doing nothing

naye ndi buku lina lake ati pa sukulupo linali lilipo limodzi komanso limenelolo peji imene aphunzitsi anauza zonena kuti mupite Wina mukapange kana- ana- research. ana- ana- A- chosa- anachosa zangazi zimenezo sizonso zachilendo yayi ineyo ndazionapo ndazionapo chifukwa ah, I had a chance yogwirapo ntchito library amenewa ndagwirapo ntchito komanso nda- ndapitanso college ina kukaphunzira Eh, but I'm very familiar with Chancellor College, I've worked there. I'm very familiar with Polytechnic, I've learned there. Izo zimachitika. Kwambiri, mabuku ndochepa. And I don't think from the time I left kuti zinapanga improve. Mwayi kuti masiku ano. Resources are electronic. Ndi mwina nzophweka zili pa ma PDF chani mafoni mu. Koma nthawi imeneyo buku linali la ngati ilili. zinali zovuta. Life was very tough. Mm. Desk osakwanira timatha kukhala pa table ngati apa anthu 5 zimachitika. Nde kukweza kukufunika koma it

ndiye kuti ah, koma amene amakhala ndi mwayi waukulu ndi amene ama- Ndi ama public. ama public Eh, uku ndi patali patali ma private. nde tinganenebe kuti moyo wafika pena- Moyo ndi wolimba ku Malawi kuno. wolimba. Mm, nde Eh. mwina ah, anthu ena kumapereka kunena kuti mwina masubsidi apa- at- adachepesedwa koma tikuona kuti vuto limene ndinaona ku Malawi kunoko ndonena kuti um, ndipereka chisanzo cha nkhani ya

ambiri sangakwanise zimenezo nzoona ndithu ndiye tikhulupira kuti adindo amva zimene Akambirana.
komanso adindo onanso adi ndi mbale wathu wafika kulongosola kuti zinthu zadula ndipo nzoona takamba za madeski apa tanena za mabuku ma university akuyenera apangidwe replenish nzoona ndithu nde mbali zonse zikuyenera kuunikira Yeah. mwina pepa pa number page 3 ya the nation akuti two tanzanians charged remanded over 1.1

Eh, akuti nkhani imeneyi anthu awiri ku tanzania anamangidwa ata- atapeza ndalama zimenezi 1.1 million us dollars izitu si ndalama wamba malawi, ndi ndalama Eh, zambiri. kunoko timati vindalama si mabiliyoni amenewo malawi kwacha 1.9 billion

um, tinene kuti chani analowa bwanji mdziko muno because Yeah, kulowa nkosavuta. Our borders are porous. yeah, that- yeah of, of, of course because chi- chi- chimene ndimanena ndiona kuti ineyo muzaone pano pa olo m'malawi munomo pali ma, um, crim- cri- criminal activities ena ake m'zaka za mbuyomu kunoko kunalibe Osati samatuluka pambalambanda. kuno kum- kunoko kunalibe Mm. i remember kunazachitika nkhani ina yake nseu wa mchinjiwu koma zitafufuzidwa anali mazimbabweans Osala wa- Uh, yeah i feel like anthu akunja waso- Kugwiritsa ntchito. Ehe, nafenso ti- ti- tizawunika because Eh. as we are saying even our um, m- morality standards as dziko zikutsika because kum- tikumakhala mmakwalalamu ndi a burundi Kwalala, eh. ndoti akutionetsa chikhalidwe chakwawo Eh. ndi

ma systems athu Tiwa- Akuti khwimise. azikhala- iyi is just an example koma zikuchitika kwambiri koma let's hope kuti iyi sikhala case yomaliza eh? Yeah. zonse aoneke bwino bwino Mm. eh Uh, kuno kuti story ina akunena kuti um, albinism barriers persist report finds part of the story says a newly released report by the malawi human rights commission mhrc has revealed that people with albinism continue to face

to people with albinism while businesses owned by people with albinism received limited public support. nkhani ya anzathu Akhungu. amene ali ndi khungu la chialubino Mm, ndi- ndi nkhani ndithu Mm, akuti- yoti, mm, Ko- zimenezozo state imene alinayo zikuwakanikisa kulandira zinthu zingapo zoti mwina anzawo ena amalandira Eh, ai- ai- ai- eh, ni mwina ndi nkhani ya tsankhonso imene imene koma ineyo kuti okay Mm.
vuto limene ndimaliona ineyo ineyo ndi- okay ningonena chonchi Mm. muzaonetsetse mavuto onse amene timakumana nawo kwambiri mdziko munomo kapena dziko lonse lapansi ndi kusowekera kwa chikondi because munthu ukuyeneka kungomuona kuti kaya ndi alubino koma if tikuti ndi munthu You- he- he- he Chiyamba ndi deserves- munthu. eh, ndi munthu Osayang'ana osayang'ana khungu, yeah. khungu yeah, koma kuona kuti ndi munthu ziwalo zimene iwe uli nazo nayenso ali Ali nazo nazo. it means kuti ndi munthu so pina pake timangoyeneka zoti basi kungoonetsera chikondi chifukwa tikaonetsera chikondi even we support their businesses uziona zoti ii munthu uyu akupanga business koma akukanika even kuzigulira mafuta mafuta awaja akukanika kuzigulira meaning zoti ah ineyo M'malo moti ndizikagula akutchatcha. Ndizimugula munthu ndimpange support kuti mwina azikwanisa kugula Gula, mafuta. eh. ndizona Mm. eh, ndizona ndithu komanso zinazo alisa kuti muzipanga in earnest eh? Eh, chifukwa pena tisaone tiagule ngati munthuso Mhm. nawonso apange provide ma quality services Aha. nkhani Mwaona pa- ma- balance ndinanena kuti nkani pano ma ndi ya both ways. balance eh, chifukwa pena anthu amati anwe athandize eti mwaza anzathu aulumali Mm. tipange chakuti tiwasapoti nzabwino Mm. koma sikuti tingopanga chifukwa oti anthu ali ndi ulumali tilakwisanso Mhm. eh, koma ti tiyapase ma kaya ntchito Mhm. Kuona chifukwa ali kuthekera standards awo.
tiyagule katundu wawo chifukwa ndi wa quality yabwino Mhm. Eh, chifukwa tikangopanga ngati tingopanga ife ati anthu ndotero tikulakwisa Yeah. chifukwa njira imeneyo is not sustainable ikhala ngati kachisonisoni chonchi ayi koma tiaone ngati anthu osati tiaone ngati anthu oti tizamvera chisoni ayi Yeah. ndipo zimene izozo ngakhale eni ake osewera samagwirizana nazo ayi Eh, ama- tisagule mwa mwa chisoni koma tiagule ife ati akutipasa zinthu Yeah, zona. akutigwirira ntchito ngati Zona. anthu anzathu mmene aliyense alili tonse ofanana Eh, mwina tipita ku business Yeah. Tipase ndiye tiyamba ndi newspaper ya the nation

Services and processes eh, akuti a national statistical office anapanga kafukufuku eh, survey ndipo aona kuti mukafukufuku ameneyu mu survey ameneyi makampani ongokwanira 13% chabe 13% ndi amene ali nkuthekera kokwanirisa kuchita zimene akufuna kufuna manew ideas eh, kuti afuna apange china chake abwese ndi- ndi 13% okha kusonyeza kuti 87 87%. akulephera zikuwavuta alibe ndalama Eh, nkhani okay. ya ndalama Eh, apo- apo- apo poti tikuona ndiye eh, first thing which came in my mind mutangokamba zonena kuti ena akukwanisa ena akukanika ndinaganiza kunena kuti munthu umatha kukhala ndi idea like business idea kuti ah, pano pa i want to maybe kaya ndi ndipange improve uh, product yanga because eh, ngati anthu a business amakhala ndi masurvey ma research ndikupeza kuti kuti product yanga ikuperewera pati koma kuti ayipange improve ifike pamene akuganizirapo zofunika ndalama mwachitsanzo pano pa ma businesses ambiri tinganene alowa pansi because of uh, lack of forex because most of businesses amadalira kuti akatenge zinthu kunja

amene Eh, ajanso afuna afunanso ntchito meaning kunena kuti we need to empower these private eh, companies so that kuti they should have that capacity yolemba ntchito anthu zoona. Mm, ndiye kuti tikatero eh, kuti tikapanga support choncho ndoti chitukuko ndoti eh, chuma chathu chipita patsogolo koma if tingalekelere kuti Tingalekelere kuti ma- ma- private- makampani azikanika ah, kubwesa ma kubwesa- innovative ideas. zivuta

In attempt to boost the agriculture sector, the government hinted at banning seed imports, a move it hoped would help local Malawian seed companies to grow. kutitu mbewu zimene timadzala kumalawi kuno timachita kuitanisa maiko akunja we import eh tikuitanisa kodi ife tilibe capacity ende boma linaona kuti ah koma think mwina so tikuononga forex tingobana tizipanga mkuno mbewuzi koma kukhala ngati mbewu zonse pano kuti kuti ah, zinatha tikukanikaso kupanga Ine- ine- ine- iye ngati sitipanga mbewu ndi anthu adzalaya okay ine tiitanisebe ine chimene nganene ndi kunena kuti i feel like Mm. uh, our agriculture sector ikufunika ndithu a serious restructuring

had its own um, crop Yooneka. imadziwika ku Thyolo timaziwa tikapeza nthochi uh, ku Karonga mndoti mpunga chani chinangwa panopa komano kuti mupite mukapeza kuti anthu aja aku- akumachita ku, ku, kupanga im- import Kuitanisa. from kunja meaning kunena kuti ndi zinthu zoti we need to sit down because tikunena pano ena ali mu class akuphunzira zinthu zake zili Akuphunzira, koma zinthu zomwezi. kulibe. and then they will come on the ground ife tizikhala tikudandaula so ndimadabwa kunena kuti kodi what what can we do as a country because i- tikaonesesa i- it was a- this thing of banning it was a very good thing because Eh, titenge za mommuno, tipange tokha mbewu. komanso kunena kuti titukule

boma likamapanga zinthu pena ima imakhala kuti ilibe tinganene kuti i- ma ideas anthu onena kuti ali pa, pa ground penipeni they were supposed to listen to, to, to those ideas even anenaso kunena kuti makampaniwa sanapangidwe consult maybe akanapangidwa consult akanatha kunena kuti okay ma factories companies athu tikuwaika kuti konkuno Konkuno, It meaning kunena kuti as a country we could benefit chabwino mwina tifike ku gawo la nkhani za msangulutso arts and culture eh, ka- ka newspaper ya the nation akuti nthanda explains seven books release malawian author nthanda mandowi says her release of seven books during this year's independence day was meant to be part of malawi's reflection Nthanda said Independence Day is more than a celebration, but rather a moment of reflection. Hence, releasing the books on international development fits the narrative. Eh, apa akukamba za mm, munthu wamayi uyu akuti Nthanda Manduwi amene watulusa mabuku 7 eh, ineyo i have liked this story chifukwa kuti nkhani zina i have liked this story because i like reading eh, nde munthu anthu akamalemba chonchi

physical mm, book chifana uzadayi ali concentrate ya nde apo poni kuganiza ngati muna Eh. tingathamangira ku sports Ku sports because kuti ana- chani. anatithamangira amationesa kuti Nthawi eh, yatha. nthawi Eh. yatha apa kuti wafcon game plan farm targets 1 billion for scorchers fundraiser first trade to grace dinner part of the story says the, the football association of malawi farm has set an ambitious target

will take place at Bingu International Convention Center BICC in Lilongwe this coming Friday. Ah, ine ndi ine nitaona kuti 1 billion iyi mmene muonera mene kuno aliko mfuna kuti atha kuipereka. osati munthu mmodzi mwina mwina athandiza Yeah. chifukwa Okay. akaperekanso mmodzi nawo khala ngati wagula chinthu Okay, chonsecho in, in, in, ineyo mmaonako kumakhala kuchitika ma fundraising eh, osiyana siyana even kunali ya Beautify Malawi anthu amapereka ndalama koma chimene mmaona ine nkhani imakhala interest Interest. koma apapa uh, poti kukakhala First Lady i feel like anthu akaboola mmatumba mm. mm, because uh, tinganenenso kuti ne- ti- tikuyeneka kuyamikira where is due this is very good because kuti akakhaleko um, a First Lady meaning kunena kuti ma- maminister kaya ndi ma mp kaya anthu ena akuluakulu m- ena kuchokera kuma corporate so- corporate society they will come meaning kuna kuti ndalamazo zitha kupezeka Kupezeka. target yonse itha kudusidwa okay tingoonanso mu nation kuti alemba nkhani yotani makamaka kamba za airtel top 8 quarters enter decisive stage the 2026 airtel top 8 quarter finals enter a decisive stage this weekend as teams battle for places in the semifinals eh eh, ni nkhani yosangalatsa kwambiri eh, kamba za masewera amene atachitike ku lilongwe Eh, derby imene ikhale pa- pakati pa civil service komanso blue eagles at civil Eh, weekend imene ikubwera ndipo akuti afika mu quarter finals Eh, ah. tikupempha okhala anzathu okonda za masewera akukonzekera ndi chifukwa lero ndachitatu magemu ali Mano, weekend. masi- ma- masiku akuthamanga sakuchedwa tiyango mawa lachinayi linalo tafika Eh, chabwino umo nimene tamalizira tayipulira chifukwa patangoyipula zimene newspaper zathu zalemba lero pa 8 july 2026 ndipo timaona newspaper ya the nation komanso the komanso the daily daily times times yeah, the nation ikugulitsidwa pa mtengo wa 4000 and the daily times 6000 eh, tikapeza mpata tiyeni tigule ma newspaper amenewa ngati mpata tilibe sitingakwanitse kugula tiyeni ku national library services tikawerenge Eh, tiz- amalawi tizikhala okonda kuwerenga osamangowerenga pa foni pa social media Yeah. ma news ndi amenewa pena kumawerengapo inde technology ilipo soti ndiyo yafika ya jamu ndabwino koma pena tiziwerengapo pa makhalanso zambiri mene Sure. zinthu zosiyanasiyana ndiye tithokoza kwambiri chifukwa choti munali pamenepo yes you have been with me calisto sekeleza and my colleague gift kalonga have a wonderful day